a ma m ihe mere na ụnụ ọbara na-adịghị na ahụ ụnụ abịa ụnụ na-akpasụgharị mmadụ iwe otu ọbara na-adị ụnụ ahụ wụ otu ụnụ che si ọbara dị onye ọzọ na remove that your hand from your mouth chineke agba gị ọkụ anyị ejide aṅụ ọgwụ ọbara
yes sir eh? yes sir i ji aṅụ ọgwụ ọbara gịnị mere nkụ gị na enwe- iji yie onye iji yie hanga eji ahanga akwa ọ agụrụ ọ agụrụ akụrụ ee ee i ribe nri gị bịa ịdị otu a ga family dani ericha iruo na nke di gị na ga-erime nri na ga-echefu osi dị manụ nye gị nri ị nọ with nne gị na nna gị na agụrụ na akụ gị then nwoke kpọbata gị na irime nri na ga-echefu osi ọda manụ mere gị agụrụ na akụ gị ị bịara nga m sị ị bịala nga a na-eme interview gị dọrọ nga nọ eze ede
Sorry, sir. ele ọgwụ ọbara ị ṅụgha
Sir, echefugo m aha ya. i chefuru aha ọgwụ ọbara ị ṅụgha Mm. eme gị ịzụ akwụkwọ aṅara na-ata ị nụ ihe m gwa gị Eh. m sị gịnị akwụkwọ aṅara akwụkwọ aṅara zụma akwụkwọ aṅara ya la vegetable na-eri ekwe nụ ihe m gwa gị na nsogbu adị look at
wepụ aka n'olu gị wepụ aka n'olu gị otu o si yicha constable ndị police na-anọ na counter ana- a na-ego tissue ile- ya la ncha ịchọchị ya mepụta oge wara ya gbaga elebishira watch m
Imo State. Ị dị afọ ole? 22. Ị dị 22. Gịnị ka ị rụwa?
M na-arụ na filling station. Ọ teela ị rụzi na nga eregha fuel ọ ụnụwa na-echenji meter number. Hey. Ị gaghị school?
Mba agụchago m. Ele ihe ị gụrụ na university?
ha ma m
Ele Ele m ebe ị gụrụ na WAEC. university ị gara ele m WAEC eleghị WAEC gị ebe gụkwara m na ej- egụchala ya rekebara university dewe phone a n'ala gị ebili ọtọ ka ị lara m azụ ọkwa ị ma na ihe ọbụla m mere nga ga-aba n'ihu akwụkwọ dum Ee. Ka m dosa ya ebe ị ga na-ahụ m anya ọfụma. Then elee ihe i ji gbanye ya na ceiling ya ceiling ka m bịara ile anya. Mba m chọrọ imeji akwa m ọfụma so that ị ga na-ahụ m. Chere. Eish, ụmacha niile nọ there pụọ there. Dewe camera n'ala gị lara m azụ m ahụ ụkwụ gị anya.

ka m weta m weta ya ka ị hụ weta m ahụ weta m ahụ tekwara ahụ ụra m oke ọdụ mara mara mara nnọọ nke ọbara na-anọghị n'ahụ okay
laa azụ tọnụ ahụ Come on, lewe anya na front there tọnụọ azụ gị Chileke agba gị ọkụ. Were reverse bịa. Kwụsị there. Gaa were fon gị. bịa bịa shekeleke
ele mgbe i bidoro ṅụwa ọgwụ ọbara ebudoro m ebe last week ele ihe i ji bido ṅụwa ya i notis sị ọbara apụọla gị n'ahụ ee so okwu m kwuru akwa ị hụrụ na ekwu- ekwu- ekwuru m ya ọfụma ele onye do- ele ele otu chọpụta sị ọbara adịghị ị gara ụlọ ọgwụ mata mba ọ maka ọ wụ ehi m fentiri n'ọrụ a sị na ọbara anọ m n'ahụ
okay ị gara ọrụ fenti chai then e buru gị rọsh ụlọ ọgwụ a sị ọbara anọ gị n'ahụ dezie ihu gị ọfụma dowe fon a n'ihu gị chai ị ṅụmala i nwetawala n'ọgwụ ọbara ee enwetawala m onwe m at least adịwala m than before ee
aha gị ọ gịnị
Precious Onyinyechi Nwankwo Onyinyechi Nwankwo ọrịa gị anemia anemia Onyinyechi anemia girl alinga okporoko ị na-asapụli ahụ ọfụma nne gị na nna gị ọ dị ndụ mpa m anwụgo mma m ka dị ndụ otele Rosanna chai ndo nna ọ ya mere ọbara gị ji agwụ on time ndo nna nna gị dịrị ndụ ọbara gị agwụ gị like this ndo nna were fon a nọ ebe m ga-ahụ ihu gị anya ọfụma gaa close to window chai ee nọrọ nga ahụ nọrọ nga ahụ ehe nọrọ nga ahụ chai ma ị kụdo aka nga a mara ma nga a, ma- ma ị kụdo aka ọ wụ ya nwa m hewu ọ bachara aba ma ị gaa the other side nne m ndo nna ọbara nke a gwụrụ agwụ gbawala ị hụ sị briz ekumele ele nga i shi na-awọchị m
Imo steeti Okigwe mgbe ọbụla briz kumere gbaba inside gbachi ụzọ nna nsogbu adị ọ wụ ya nwa m ndị mmadụ taghapụ n'ahụhụ gbanyụọ egwu ahụ kụga there gbanyụọ egwu ahụ kụga there na ọ ndị neighbor anyị na-akụ ya like na fensị Okay. ị wụ onye ebe a wụ m onye arọndizuọgụ ebe n'arọndizuọgụ ndị ikpa okorie ebe na ndị be okorie ndị be nwankwọ ebe na ndị be nwankwọ
ọ gwụgozi na ọ gwụla which local government ka i shi n'arọndizuọgụ akeme ị mahụ vileji gị ma ka e si akọwa mmadụ vileji gị ọ mụwa na-agwazi gị oke ike ọ gara gị kwushie okwu oke ike ọ gara gị mba mba laa azụ laa azụ ka egwu a ghara na-abata here nkịta ọ taala gị mbụ ei mba e riri gị eri mba sa e nwere nwanne gị ara agbagha

Hey, mba. Eh? Mba, mba. Gị na onye bi na room gị a? Ọ mụ na mọmị m bi, but ọ gara ahịa. Gị na mma gị. Kee ihe ị na-arụkwanụ gị nwa n'onwe gị. M na-arụ na filling station but alọtago m ọrụ. Anyị na-eme shifting.
Mmadụ ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Naanị mmadụ abụọ.
Mmadụ abụọ tara gị e nwele mgbe i zuru ha ohi? Mba sa. Ị wụ onye ohi? Mba sa.
Ma ahụ eze gị? kemgbe ị na-eto e nwele ndị bịara sị ha chọrọ ịlụ gị ee mmadụ ole ofu mgbe onye ahụ gịnị ka ọ rụga
ọ na-ere gas ka ọ na-efilu gas agba gas Mm-mm.
ọ na-ere gas a na-agba na moto ya wụ fuel onye ahịa bunkery na ndị ke na-anọ n'ụzọ ere fuel chai ọ kwa na otu ị tara ahụ i vutu ivu ọgodi onye a ga-abịara gị again na rawa Chai, nwa agbọghọbịa ndị na-ere ahịa fuel mbugharị n'okporo ụzọ chọrọ ịkwụ ụgwọ isi ya. gịnị gburu mpa gị a sị na ọ wụ ọrịa ọrịa gịnị na ọ ṅụga igbo
ewu nna gị wụ onye igbo ee so the thing emetụzie ihe a ya kidney ya ya eme ya affect Okay. What age ka mpa gị nọ nwụọ?
Amakwa m because m ka dị obere mgbe ahụ eku m n'aka
Oh. Family Igbo na-agba na-egbu nna ha. ọnwụ Igbo anwụrụ na-eme na family ọnwụ anwụrụ a ṅụrụ aṅụ enwere pant gị nọ n'ime ụlọ nga ahụ dọkara adọka na ya wụ na e nwere gị wepụta ya so that mmadụ akwụọ ụgwọ ya replace that pant na ee enweghị m pant dọkara adọka ha niile dịcha ụcha ụcha o nwebeghị nke ka dọkara m. enwe nke puru epu mbakwa ị chọrọ m eweta ofu zi gị ele nke ị na-eweta m weta ofu zi gị ị na-ezi m ofu ọ nanị ofu ka ị na-eyi Iche ọ nwetacha ha niile. O nwe nke dọkaranụ.
Mba. Chere mgbe ọbụla ị lụbara di gị i wepụta ya zi gị. Nsogbu adị. Ịma apụ ihe m ụwa ọjọọ nga na tet ọbara na-adịghị na izi m pant onye onye ṅụọ ọgwụ ọbara. Chineke gbakwa gị ọkụ nwa bingo nwụrụ anwụ. Don't, don't try it o oh. don't try it ka m ga-aga nta i were pant gị ga tụọ ịṅụ ọgwụ ọbara na-adịghị ọbara nọ gị na i were i were shara m na screen nga were pant bịa wụsara m nga ajụọla m gị ma ị wụ akwụla gị asị mba i were pant ọjọọ pant ọjọọ gị na-eji anyụ ahụ na fuel station nga ị gbagha gas bịa wụọ wụọra m na screen ya o tinyiri shekele ka ị bịara ebe eyoga m dị ka izi m pant i were bad luck pant ga yiri yiri yiri pant look at it. pant pant ahụ ọkwa pant ị na-eyi des ndị ereghe fuel na street abịa jụọ gị ma- ma- ma na alụ gị ha abịa kwewe nkwa- kwewe kwewe gị nkwa o- okwu ọlụlụ nwa bingo nwụrụ anwụ ịbịa- ịbịara nga abịa gwa m izi m pant be taking your time after this interview native doctor akwụọ ụgwọ isi gị nwa bingo na-ama ma pant ị zụga sef ọ pant eji ahụ ha nsọ onye riri eri bịa bịa ịbịa shi m pant etu otu ọdụ kwacha olu ka onye reghasị kose sorry sir asị gị tem yu tem yu nwa bingo ah agụrụ ah agụrụ ụdị mmadụ gị na-eji pant anata ndị agadi nwoke ndị papa ndị papa lolo ndị ka nọ 90s 80 i were pant gị gị- gị- gị ga-achite ya n'ime ya wefụta ego ego ụmụ ya nyere enye gị nwa bingo chesị mma ihe ịrụ ha chesị mma ihe ịrụ ha ụdị mmadụ gị ụmụ nwoke ole tara ala gị ịbụọ ị na-eme nwaanyị na nwaanyị mba sir ata gị eji anyụ nshị n'ahụ gị ei mbakwa ma marakwa gị mbakwa atama gị ego enyela ihe ị na-ekwu ọ dị ụtọ ọ dị ụtọ ọ dị ụtọ
Ha? ọ dị ụtọ ọ dị ụtọ ọ dị ụtọ gịnị tọ gị ụtọ gịnị tọ gị ụtọ this girl ihe nna anyụrụ
gị gwawa the guys ọ dị ụtọ ọ dị ụtọ ọ dị ụtọ ị na-eghewe anya oghe ekwu ya ka ị na-emechi anya
m na-emechi anya m
gị kwue sị ọ dị ụtọ ọ dị ụtọ ọ dị ụtọ Yes. genotype gị ị watchịchala ya ị watchịchala ya kwa kwa i zuole ike ị watchịchala ya mana ị mana ị dị wicked come on subscribe for that place sị gị subscribe ọ chineke agba gị ọkụ subscribe like ya gị share ya ya ọwara ya agbaghị ị watchịcha ya gị gba nkịtị gị just nọ gị just nọ watch ya takushi eze gị pụọ for what subscribe for this place chineke agba gị